aw bɛɛ ni sɔgɔma ani tile ani wula ani su bi baro an bɛna o kɛ minnu jigi dalen don an jigi ye ala ye mais minnu jigi dalen don ko mɔgɔ de bɛna u sauver dans la vie mɔgɔ si tɛna i kisi diɲɛ kɔnɔ n'i yɛrɛ tɛ i yɛrɛ mɔgɔninfin i kɛra mɔgɔ mɔgɔ an kelen ti eh, ala ka danfɛn ye hali ni seli suran ba kelen kɛra i bolo o to i kusa ni eh, ala ka danfɛn tɔw ye donc mɔgɔ si de tɛna bon mɔgɔ caman tɛ sɔn k'o fɔ parce que an caman kɛra diinɛmɔgɔw ye an b'a fɔ ko an b'a fɔ fɛn ni hali mali ka eh, problème mun filɛ nin ni maliyɛn tɛ mɔgɔ si tɛ se ka maliyɛn bɔ o crise kɔnɔna la an y'a ye n'i y'a ye o kirisi yɛrɛ nɔgɔyara dɔɔni o ye maliyɛn den de ye asimi goyita n'a ka gofɛrɛnaman olu de bɛ k'an bɔ jɔnya la dɔɔni dɔɔni hali hali sa jɔnden dɔw bɛ fɛ ka segin cogo kɔrɔ la jɔnya la parce que u degelen don o de la donc mɔgɔ si de tɛna kira tɛna jigin ka na i sauver mɛlɛkɛ tɛna jigin ka na i sauver i yɛrɛ an kana ɲinɛ o kɔ fɛn bɛɛ bɛ daminɛ i yɛrɛ la donc euh, komi nafoloko de bɛ denmisɛnnin caman kun na ya ni ni ko nafoloko ni ni mana ɛɛ ɛɛ nafoloko fɛn ko ye ni mana adamaden ɛɛ bɛɛ lajɛ dans le monde euh, l'homme le plus content la population le plus content ça c'est en Afrique ya donc euh, an ti n tɛna kuma o kan ya parce que o y'an ka laada o y'an ka laadaw de ye an bɛ se ka content ka sɔrɔ an ma fɛnba sɔrɔ donc minnu uh, jigi bɛ nafolo de kan pour que k'u k'u k'u somɔgɔw bɔ uh, bɔ tɔɔrɔko tɔɔrɔ la tɔɔrɔko tɔɔrɔko la u dɔgɔninw ou bien ka denbaya ou bien a kɛra fɛn fɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ o o jubaju ye e yɛrɛ de ye e yɛrɛ an bɛ an bɛ se ka parce que ne ye silamɛden an bɛ se k'a fɔ ala nɔ b'a la mais mais a jubaju a bɛ daminɛ e de la a bɛ daminɛ e la cogo di est-ce que fɛn dɔw bɛ yen e bɛ se k'o to yen fɛn ɲini kama mɔgɔ o mɔgɔ fɛn b'a bolo a ye fɛn dɔ de to yen pour que a ka fɛn sɔrɔ o fɛn o fɛn ye jumɛn ye a bɛ se ka kɛ sunɔgɔ banbali o ni tele te min banbali a ye a tigilamɔgɔ y'o bila a tigila baro baro lankolon banbali mun ti ban fo deux heures trois heures du matin a tigilamɔgɔ y'o bila et puis fana a tigilamɔgɔ fana ye a tɛna don dulɔ min na o ni manamanako ninnu ou bien sunkurutigɛba ninnu a tigilamɔgɔ y'o bila ɛɛ ɛɛ ni n'i bɛna ni n'i bɛ fɛ ka fɛn ɲini fɛn tɛ sɔrɔ k'a fɔ ko i bɛ maloya banbali k'a fɔ oh, ni mɔgɔ ni mɔgɔ mana nin ye nin ye darako ye n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ sa fantanya la parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ eh, eh, a daminɛ fɛn na mun ye kunsiriko ye an bɛ se k'a fɔ an ka an ka fɛn kɔnɔ an ka eh, société kɔnɔ mais olu olu olu mɔgɔ sugu olu de bɛ tila k'i mara o n'i mɔdenw mara i bɛ tila k'i kunkarate ka taa olu fɛ i ka t'i kunkarate ka taa dɔrɔmɛ kelen ɲini mɔgɔ fɛ o maloya wa ou bien i ka baara kɛ baara mun mɔgɔ bɛ se k'i ye kunsiriko la i ka tila ka fɛn sɔrɔ donc i yɛrɛ de bɛ k'o decision ta o de la n ko i ka fɛn fɛ o y'i yɛrɛ de ye a bɛɛ bɛ bɔ o de la donc est ce que tu es, tu es capable d'abandonner tout ça est ce que euh, ou bien ka euh, sokɔnɔ télé lajɛ ou bien baro banbali sokɔnɔna la ou bien i ka temi o ni télévision filɛ o ni euh, euh, rendez-vous banbali i ni i ni terikɛw cɛ ka taa dɔnkɔrɔ lankolon la n'i sera k'olu to yen i bɛ fɛn fɛn ɲini i b'a sɔrɔ adamaden yɛrɛ ala y'o don adamaden bɛɛ la fantan ye jɔn ye fantan i b'a sɔrɔ fantan ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun fɛn fɛn a bɛ se ka fɛn sɔrɔ o la a bɛ maloya ka b'o la mɔgɔ minnu filɛ nin ye minnu an bɛ se k'a fɔ faamaw don ni ma n'u ka n m'a fɔ minnu ye u fa ka nafolo ɛɛ pasera u ma dɛ n kan bɛ minnu y'a daminɛ dugumala la ka yɛlɛ a mɔgɔ tɛ yen mun ma ko kɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ u la mun na a mɔgɔ tɛ yen mun ma ko kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen u ye eh, wotoronin boli kɛ an bɛɛ b'o layɛ ni tɛgɛlankolon fɛn ninnu o ma kusa ni sonyɛni ye a dɔw ye eh, mɔgɔw ka donni ta a dɔw ye mɔgɔw ka ɲɛgɛnw ko a dɔw ye mɔgɔw ka sokɔnɔnaw fura a bɛ se ka daminɛ n'o ye n'i ko ko fɛn tɛ yen eh, téléphone b'e bolo e ko ko fɛn t'i bolo téléphone b'i bolo unité b'a la e bɛ se ka téléphone feere ka fɛn dɔ sɔrɔ ka wotoro san mun bɛ se ka wari don i kun wa téléphone b'i ka wari jeni de téléphone tɛ wari lasegin i kun na i ye wari fɛn fɛn don unité la n'a bɛɛ sigira i kɔrɔ i tɛ i ma faamuya i tɛ tugu wari kɔ bilen an bɛ k'o de fɔ est ce que tu es capable n'i bɛ fɛ ka fɛn kɛ tu es capable k'i ka téléphone feere ou bien k'i ka téléphone ka inite kɛli dabila la o wari kelen kelen dɔrɔmɛ kelen kelen ni mun i bɛ se k'o mara o bɛ n'o n'i mana baara kɛ n'o bɛ bugu eseke tu es capable ka sigarɛti min dabila o dɔrɔmɛ kelen kelen mun i bɛ to k'o don n'i sera k'o mara mara i kɛrɛfɛ i bɛ se ka ba o wari bɛ bugu ka ba ka baara kɛ n'a ye ou bien ɛɛ eh, eh, eh, taba min a kɛra fɛn fɛn ɛkisitan woro min woroba ɲimi eseke i bɛ se k'o bila ka fɛn ka fɛn sɔrɔ. ou bien kafe ou bien tuma o tuma i bɛ i bɛ kafetigiw kɛrɛfɛ donc ka fɛn sɔrɔ kalan dɔrɔn t'a d'i ma a caman ye kunkololako ye n y'a fɔ n ka kumaw tɛmɛnen na n ko fɛn o fɛn diɲɛ na 90 pour cent o de ye kunkololako ye 10 pour cent c'est physical n'i mana mɔgɔ mɔgɔ daminɛ i mana sɛnɛkɛla fɛn sɛnɛ sɛnɛ filɛ nin ye i b'i biri ka sɛnɛ kɛ est ce que a laban i bɛ tila k'o kɛ a laban i bɛ se ka mɔgɔ ta ka i ka sɛnɛ kɛ yen ni sɛnɛ diyara i tɛ se ka sɛnɛ daminɛ k'a tɛ diya i la n b'a dɔn saison dɔw bɛ sɔn ka gɛlɛya mais materiyɛliw bɛ yen sisan sɛnɛ hali ni sanji ma na i ka i ka i ka sɛnɛ bɛ diya foraziw bɛ se ka sen ka sɛnɛ kɛ adamaden n'i ye ni n'i ko k'i i ye fantan dɔrɔn o kɔrɔ ko i kunkolo tɛ ka baara kɛ nafolo ɲini o ye fɛɛrɛ de ye sen kelen dɔn o tɛ mɔgɔ si kɛ nafolotigi ye n'i mana mɔgɔ nafolo ye adamaden fɛn fɛn bolo a ye fɛn caman de kɛ ka fɛn caman ɲini k'a yɛrɛ dɔn nafolo ɲini ti ɛɛ ala e ti k'i sigi dɔrɔn ka seli ubiyɛn ka don karamɔgɔw fɛ yen ubiyɛn ka don moriw fɛ yen ubiyɛn ka taa ɛɛ jo jo josɔnnaw fɛ yen ko olu ka ɛɛ nafolo ɲini ka d'i ma ubiyɛn minnu bɛ wari multiplier ni wari bɛ multiplier i bɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ kɛ nafolotigi ye ma maliyɛn farafin den na fantan fantan tɛ se ka kɛ yen tɛgɛlankolon tɛ se ka kɛ yen an bɛ se ka on sera les plus riches du monde i ka wari ɲini n'i bɛ fɛ ka wari ɲini o bɛ bɔ e yɛrɛ de la fɛn dɔw bɛ yen f'i k'a dabila i bɛ dusu de ta i bɛ dusu ta ka fɛn jumɛn kɛ terifɛ banbali baro lankolon i b'o bila tuma dɔ la ni n'i y'i dusu ta ka fɛn kɛ hali ni i badenw ye maa lankolon i tɛ tugu u kɔ parce que i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ fɛ i kunkolo la i bɛ fɛ ka mun accompli donc mɔgɔ si de tɛna jigin jinɛ fosi tɛna jigin mɛlɛkɛ tɛna jigin ala tɛna jigin ka n'i dɛmɛ parce que ala de ye danfɛn fɛn fɛn i ɲɛ b'a la ala de y'a bɛɛ dan ala de y'a bɛɛ dan donc uh, ni ni ala deli bi uh, dugu taa ɲɛ dugu ti bila mali ɲɛ bi bi in na parce que ala delila mun bɛ mali la a ka ca ni ba n'a si ye dugu wɛrɛw la donc an bɛ se k'a fɔ ala deli dɔrɔn ti mɔgɔ kɛ fɛn ye f'an ka wuli de ka samara don an sen na maliyɛnw an ka an ka wuli mali n'i ye maliyɛn den ou bien i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ wuli de ka samara don i sen na i i ma fama i b'o ɲinini mun kɛ o y'i ka ala labato ye parce que ala yɛrɛ y'a ye i bɛ ka action kɛ tuma o wo bɛ dayɛlɛ i ye i sigilen tɛ ni mun ye alabato ti k'a fɔ i ka kɔlɔsi minɛ ka eh, tan ti yɛrɛ i bɛ wuli ka samara don i sen na de ala b'i ka duwawu jaabi o kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma an ka tiɲɛ fɔ an ka mɔgɔw ye mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn sɔrɔ a tigilamɔgɔ a dalen ma ni a la ala tɛ mɔgɔ si dalen k'a ni la a y'a ni mɔgɔ minnu na an bɛ se ka o kɔnti ni eh, an tɛgɛ kelen ye donc mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn sɔrɔ i b'a sɔrɔ n'i mana kɛmɛ kɛmɛ sigi la i b'a sɔrɔ a nina a nina mɔgɔ min na kelen fila e dun t'o la donc f'i ka wuli ka baara kɛ i mana wuli ka baara kɛ a kɛra baara sugu o sugu ye y a pas un sot métier a kɛra baara sugu o sugu ye fo n'i ye banabaatɔ i tɛ se ka mun kɛ ni i bolo ka kɛnɛ i sen ka kɛnɛ ala ye fɛn bɛɛ d'i ma i kunkolo ka kɛnɛ ala ye fɛn bɛɛ d'i ma foro bɛ yen foro bɛ yen i mana foro bɛ yen hali n'i y'a daminɛ ni hectare tilancɛ n'o sɔrɔ mana kɛ i bɛ se ka dɔ fara a kan o kɔfɛla la i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka ka foro kɛnɛ ka nafolo sɔrɔ terrain plat mun bɛ yen terrain vide mun bɛ mali la a ti yɔrɔ si ni i tɛ ka nafolo sɔrɔ bamakɔ bɔ bamakɔ kɔnɔ taa dafɛ duguninw na i k'i ka sɛnɛ kɛ i ka kunnawolo o n'i ka yɛrɛdɔn o n'i ka yɛrɛta o b'o kɔnɔna la